Chimene akufuna Ambuye Yesu lero ndi mtendere. Atibadwira kuti tonsefe tikhale anthu okonda mtendere. Mtendere umenewu uchokere mu mtima. Mtendere umenewu ukhale m'moyo wa munthu wina aliyense. Mtendere umenewu ukhale m'banja lililonse. Mtendere umenewu ukhale mu mpingo wonse ndi mipingo yonse. Mtendere umenewu ukhale mdziko lathu la Malawi ndi munthu wina aliyense mtsogoleri kapena munthu amene akutsatira atsogoleri. Christmas ndi nthawi ya chilungamo, nthawi yofuna kulemekezana, nthawi yofuna chikondi, kudzetsa chikondi pakati pathu. Ndingofuna ndikukumbutseni pang'ono chifukwa chiyani Yesu akufuna mtendere m'dziko la Malawi. Takhala tikuvutika, takhala tikuona zodabwitsa, ena mwa ife takhala tikutenga nawo mbali zinthu zosokoneza moyo wabwino wa Malawi. Ndingofuna kupempha Mulungu kuti ife amene Yesu watibadwira ndipo abwera kudzadzetsa mtendere, Mulungu atithandize tonsefe kukhala anthu amtendere. Mpaka pano mpingo wa Katolika, mpaka pano mm, anthu a mdziko la Malawi Misozi ilipobe chifukwa cha imfa ya wachiwiri atsogoleri a dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Chaka chino chinali chovuta ndipo ndi chovuta mpaka pano. Inde tikuvutika zambiri koma tikuvutika chifukwa cha ngozi ya ku Chikangawa imene tonse tikuzindikira kuti munthu uja anakonda aliyense ndipo ife tonse kuyambira atsogoleri a boma a mpingo mafumu tinayenera kukhala pansi tonsefe kufufuza ndi kuyankha bwino mokhutira aliyense kuti akhale ndithu anene kuti inde zinachitika chonchi koma mpaka lero mawu amene tikumva kwa amene anakafufuza ineyo sindikukhutira nawo mpaka pano ineyo sindikukhutira nawo Ndipo ndife anthu akuluakulu tisanamizidwe pa malaliko anga pamene tinali kuwaperekeza malemu a vice pres Saulos Chilima ku Nsipe ndinanena kuti Zingavute maka analipo amene anajambula ndi kuona zonse zimene zinachitika ku Chikangawa. Mdima utha ndipo aliyense adziwa chimene chinachitika chifukwa amene anajambulayo ali moyo. Ndipo ndikunena kuti choona chidzakupatsani ufulu. Choona chikupatsani ufulu koma tikabisa timakhala anthu amantha. Tiyeni abale anga okondeka tikhale modekha ndipo amene anaona zonse atiuza chimodzi chimodzi tidziwa chimene chinachitika kuti ndege inagwa bwanji, poona zithunzi Mmene timauzidwira amati kunali ndithu mitengo yoopsa anthu sangadutse. Poona mapikicha kamtengo ndi kamodzi, msewu pafupinso. Choona chidzaoneka. Anthu adzadziwa choona. Choncho abale anga okondeka, pamene tonsefe tili pa chikondwerero cha Khirisimasi, Ambuye Yesu akutifunira mtendere. Tiyeni tiyesetse kunena ndi kuchita za mtendere. Chachiwiri, pa nthawi ino ya Khrisimasi ndimafuna ndithokoze pamene anthu ena akutenga malamulo a dziko lino m'manja mwawo kuti ena akafuna kuti apange zionetsero za mtendere ena akusanduka asilikali ofuna kusokoneza zionetsero. Ena ndi kuvala ziguduli, ena ndi kukhala ngati nyau. Ife nyau magule timadziwa kuti amatithandiza kukhala ndithu kuti atithandize tikhale wokondwerera magule amene amasangalatsa anthu. Masiku ano gule wasanduka womenya ndi kukhapa anthu. Ndikupempheni poyamba ndithokoze mipingo yosiyanasiyana yalemba kalata, makalata kudzudzula mchitidwe wa nkhanza, mchitidwe wosalolerana kupanga chiwonetsero mwa mtendere. Ndithokoze mipingo yonse imene yalemba zikalata zimenezi. kuti uku ndi kukhala tigwirane manja tisalolere kuti dziko la Malawi limene timalitchula kuti the warm heart of Africa dziko la mtendere lisakhalenso dziko la mtendere Lisa- lisakhale ndi dziko la mtendere koma likhale dziko limene likuotcha pano anthu tiyeni tibwerere ku chikhalidwe chathu chabwino chokondana Choncho ndikudzudzula m'malo mwa Archdiocese ya Blantyre amene akumadzetsa ziwawa ndi kuopseza anthu a dera lina pamene akupita ku dera lina. Dziko lino ndi la ufulu, dziko lino ndi laling'ono, dziko lino la wina aliyense, la mtundu wina uli- uliwonse ndipo titha kupita kwina kulikonse m'Malawi muno mopanda kuopsezedwa. Choncho amene akutenga khalidwe lofuna kudula Malawi ndi kupanga zigawo ameneyo si wa ku Malawi kuno ayi ndipo asiye zinthu zimenezi tikufuna tigwirane manja mu mpingo wa Katolika potsatira maphunzitso a m'Baibulo chaka chikubwerachi ndi chaka cha jubilee chaka cha jubilee. 2025 chaka chachi- cha chikondwerero chaka choyera kuti tikadutsa zaka 50 m'Baibulo Levitiko amatiuza ndithu kuti zaka 50 zikadutsa ndiye kuti pakhale chaka choyera chaka chimene munthu aliyense akondwere koma kukondwera kwake kukhale kokhululukirana kodzetsa mtendere Lamulungu likubwerali pa 29 tikutsegula chitseko chachikulu cha apo potsogozedwa ndi apapa amene akutsogolera kutsegula chitseko choyera kusonyeza kuti chaka cha mawa ndi chaka choyera. Tiyeni Amalawi tonse pokondwerera chaka choyera tikhale anthu oyera mu mtima, anthu odzetsa mtendere, anthu odzetsa chikondi. Malupanga, zikwanje, zida, ndodo, miyala isiyeni uko. Tonsefe tigwirane manja kuti dziko la Malawi likhale dziko lokomera wina aliyense. Potsirizira tikudziwa kuti mango atha. Ndiye mwezi ukubwerawo ndi wa Januwale, kenaka ndi Febuluwale. Ndiye njala imafika pachimake penipeni. Nthawi ino ya Khirisimasi ndi nyengo imene tikulowayi ndi nyengo yothandizana, kugwirizana, kuona nkhope ya mnzathu. Tithandizane kupatsana chakudya, tithandizane kupatsana ntchito, tithandizane kugwirana manja kuti wina akhale moyo. Tikhale anthu achifundo. Ambuye Yesu wabwera chifukwa cha chifundo chake. Ambuye Yesu akutipatsa chifundo chomwecho kuti tiaonetse anzathu. Potsirizira penipeni abale anga okondeka, mmalo mwa mpingo wonse kuno kwa Archdiocese ya Blantyre, ndikufunireni Khrisimasi yabwino, makamaka chaka ichi chakubadwa kwa Ambuye Yesu. amene wadzichepetsa pofuna kuti ife tikhale anthu odzichepetsa, anthu okondana ndiponso kuti tikhale ana a Mulungu. Choncho kwa inu abambo mfumu pano pa Cathedral, ansembe onse, asisitere onse, abratha, inu Akhristu eni ake, Kondwerani, Ambuye Yesu wabwera kudzatipatsa mtendere, ifenso tikhale anthu a mtendere. Mafuno abwino kwa inu nonse pa chaka ichi cha Khrisimasi. Merry Christmas!